Шапсыгъыр Къэбэрдейр Беслъэнейр хэбгъэкӏмэ, адрей адыгэ зэлъэпкъэгъухэр нобэ зэрысыр Адыгейращ. Языныкъуэхэм я псэупӏэр лъэхъэнэкӏэрэ щахъуэжа щыӏэщ. Псалъэм папщӏэ, бжьэдыгъухэр епщыкӏубланэ лӏэщӏыгъуэм и етӏуанэ ӏыхьэм нэс щыпсэуащ хы Фӏыцӏэм и ӏуфэм. Абы и щыхьэтщ тхыдэтх Эвлия Челеби и тхыгъэхэр. Иужькӏи ахэр Кавказ къуршхэм и ищхъэрэ лъэныкъуэмкӏэ къэӏэпхъуауэ щытащ. Епщыкӏуиянэ лӏэщӏыгъуэм и кӏэхэм деж къапщтэмэ, бжьэдыгъухэр исащ Фӏыпс псыхъуэмрэ Пшышэрэ я зэхуакум хуэзэу. Бжьэдыгъухэм гупитӏу забжу къекӏуэкӏащ, хъымыщейхэрэ чеченейхэрэ жиӏэу. Хъымыщейхэр Фӏыпсрэ Псэкъупсрэ я зэхуаку дэсащ, Псэкъупс щыщӏэдзауэ Пшышэ нэс чеченейхэр щыпсэуащ. Адыгэ зэлъэпкъэгъухэм я гугъу фхуэтщӏурэ бжьэдыгъухэм я деж дыкъэсащ. Сэ къызэрысфӏэщӏамкӏэ, адрей зэлъэпкъэгъухэм ебгъапщэу щытмэ, бжьэдыгъухэм я псэлъэкӏэр зы мащӏэкӏэ нэхъ гугъущ. Къэкӏуащ, жаӏэнум къэкӏуагъ къыбжаӏэнущ. Къэпӏуар къызгурыӏуащтэ, жаӏэнумэ, жаӏэмэ, Къызжепӏар къызгурыӏуакъым, жаӏэу кърагъэкӏыуращ. Анэм, жаӏэнум, ным, жаӏэ. Си щэуэгъу, си ныбжьэгъу, си щэуэгъу, жаӏэнущ. А псалъэ мащӏэхэр сэ махуэ бжыгъэм зэзгъэщӏауэращ. Гугъукъым, узэгурыӏуэну ухуейуэ щытмэ, гурыӏуэгъуэщ. Зы бзэщ, адыгэбзэщ. Я хьэлкӏэ сыт хуэдэ бжьэдыгъухэр жысӏэу сызэупщӏахэм, езы бжьэдыгъухэращ сызэупщӏари, жаӏэр зэтехуащ. Ахэр жанщ, я бзылъхугъэхэр. ӏэчлъэчщ, езыхэм хьэрычэт яхэлъщ, я ӏыхьэ зыщӏыпӏи къыханэнукъым, итӏанэ псалъэрейкъым. Хьэлыфӏ защӏэщ уегупсысу щытмэ. Кӏуэ, езыхэр фахэплъэнщ иджысту бжьэдыгъухэр зыхуэдэм, си гуапэу си гъусэу фызогъэблагъэ, бжьэдыгъу жылэ Хьэлъэкъуае жыхуиӏэм.

Ащ а лъэныкъуэмкӏэ укъытегущыӏэн хъумэ къуаджэр бай. Нэхъ цӏэрыӏуэу къыдэкӏыгъэхэр Цуекъуэ зэшхэу, Джэхьфар, Юныс, Алий, ахэр тхакӏуэх, щӏэныгъэлэжьых, Лӏыхэсэ Мухьдин, тхакӏуэ, уэрэдыус, кандидат наукэхэу бэ къыдэкӏыгъэх чылэм Кӏыргъ Асхьад, Лӏыхэсэ Юныс, Хъут Юсыф, Хъуадэ Хьэзрэт. Хьэлъэкъуае жылэм дэт еплӏанэ курыт еджапӏэращ дыздыӏухьар. Унафэщӏым и дэӏэпыкъуэгъу Хъуадэ Секинат зэрыжиӏэмкӏэ, еджакӏуэу щитӏым нэс яӏэщ. Ипэхэм еджапӏэм щиплӏ-щитху щӏэсу щытащ. Дэнэкӏи хуэдэу унагъуэкӏэрэ сабий бжыгъэ яӏэм пщӏэуэ кӏэрыхуащ, жеӏэ егъэджакӏуэм. Зэревгъэджэн тхылъ адыгэбзэм фиӏэу дауэ щыт. Дапщэ тхьэмахуэм псалъэм папщӏэ сабийхэм адыгэбзу евгъэджэфыр? Тхьэмафэм классы пэпчъ сыхьэтищ яӏэ адыгабзэм, адыгэ хабзэ зы сыхьэт яӏэ, сыхьэтиплӏ тхьэмафэ къэс зыкӏэ. Апэрэ классым щегъэжьагъэу я, ябгъуэнэрэ классым нэс. Япщӏэнэрэ япщӏыкӏузэнэрэ классхэм сыхьэт плӏырыплӏ яӏэ.
Адэкӏи Сэкинат иригушхуэу къыджеӏэ Урысейм лӏэщӏыгъуэм и еджапӏэ цӏэ лъапӏэр зыхуагъэфэщахэм зэрахэхуар. Адыгэбзэр щӏэблэм ящӏэрэ? дыщӏоупщӏэ. Къуажэм дэсым ящӏэр жеӏэр абы. Сэкинати хуэдэу Къухьэпӏэмкӏэ щыпсэу адыгэхэм куэдым иригуфӏэу и гугъу пхуащӏынущ курыт еджапӏэхэм адыгэ хабзэ зэрагъэджыр. Лъэпкъым и щэн хабзэхэр зэрызэрихьэрэр ары къыгъэлъагъуэрэр.

Хъуадэмэ сащыщ сцӏэр Ислъам. Хъуэттым и щӏалэмэ. Хьэлмэ сащыщ сцӏэр Заур. Хьэнукмэ схащ Даур сцӏэр. Сызхэсыр Кхъуэшкых сцӏэр Бислъэн. Сызщыщыр Тхьэлхэр сцӏэр Сулим. Кхъуэшкмэ сащыщ сцӏэр Рэмэзан. Кӏыргъумэ сащыщ Анзор сцӏэр.

Ар адыгэ чынэжьыпӏэу. Апхуэдэу усэбзэрэ уэрэдкӏэ Хьэлъэкъуай дэс щӏэблэм къаӏуатэ я жылэм, я бзэм хуаӏэ гурылъыр. Илъэс щищрэ хыщӏрэ хырэ и ныбжь Хьэлъэкъуай жылэм. Мин итӏрэ тӏу гъэм зэрабжамкӏэ цӏыху минрэ щиплӏрэ плӏырэ дэсащ. Унагъуэцӏэ тхущӏрэ тхум абы ущрохьэлӏэ. Нэхъ куэду дэсхэм ящыщщ Лӏыхэсхэ, унагъуэ щэ ныкъуэ мэхъу.

Хьэлъэкъуей жылэм щыщщ Лӏыхэс Беназик. Лъэпкъ тхыдэмрэ ӏуэрыӏуатэмрэ елэжьхэм ящыщщ ар. И къуажэм и тхыдэм теухуа тхылъыр хьэзыр ищӏащ. Лӏакъуэкӏэрэ унэцӏэкӏэрэ ямыщӏэ куэд щызэхуихьэсыжащ а тхылъым. Мы чӏыпӏэм иджы узеплъкӏэ.

Абы и зэран лъэпкъым къекӏыу щытащ. Хъымыщейм и гугъу пщӏымэ ар зыӏэщӏэлъар Хьэджэмыкъуэхэрэ Кърымджэрийкъуэхэрэщ. Хьэджэмыкъуэ Бэтчэрий пщыр нэхъ цӏэрыӏуэу щытащ. Минрэ щиблрэ бгъущӏрэ хы гъэм екӏуэкӏа Бзиикъуэ зауэм и тхыдэм къыхэнащ абы и цӏэр. Зи акъылыфӏагъым и хъыбар яӏуэтэжу щыта пщыщ Хьэджэмыкъуэ Алхъэси. Абы и гугъу Хъанджэрий тхыгъэхэми щещӏ. Урысейр адыгэхэм гъусэ нэхъ къыхуэхъуну къэзылъытэхэм ящыщт Алхъэсыр. Епщыкӏубгъуанэ лӏэщӏыгъуэм и кум ирихьэлӏэу, бжьэдыгъухэм я пщыхэмрэ лъхукъуэлӏхэмрэ я зэхуаку зауэ-банэ гуащӏэ къыщыщӏидзэри кӏыхьу екӏуэкӏащ. Зейщ лъхукъуэлӏхэр текӏуэри бжьэдыгъупщхэр я щӏым ирахуауэ щытащ. Ауэ иужькӏэ чэченеипщ Хэджэгукъуэ Пщыкъуий хулъэкӏащ абазэхэхэри гъусэ къищӏу лъхукъуэлӏхэм тепщэныгъэр къатрихыжыну. Ауэ зэпэщӏэтыныгъэр абдежым щыувыӏакъым. Минрэ щийрэ тхущӏ гъэм бжьэдыгъу лъхукъуэлӏхэм гъусэ къахуэхъуащ а зэманым шэрихьэтыр бжьэдыгъум щызыгъэбыдэну хэт Мухьэмэд Амин. Цӏыхухэр абы зэщӏигъэстащ щхьэхуитыныгъэр къэзэуным хуиунэтӏурэ. Минрэ щийрэ тхущӏрэ тху гъэм мэкъумэшыщӏэхэм яхулъэкӏащ Уэчэпщий деж я хасэ щызэхашэну. Пэнэжьыкъуей деж щекӏуэкӏащ иужьрейуэ бжьэдыгъухэм я пщыхэмрэ мэкъумэшыщӏэхэмрэ я зэхуаку къыдэхъуа зауэр. Бжьэдыгъум цӏыхухэм я зэхуэдыныгъэр тепщэ щыхъуащ, демократием и хабзэри къащтащ. Ауэ минрэ щийрэ тхущӏрэ бгъу гъэм урысыдзэм яубыдащ бжьэдыгъухэм я лъахэр. Адрей зэлъэпкъэгъухэм я натӏэ хъуам хуэдэ бжьэдыгъухэми я щхьэ кърикӏуащ адэкӏэ.
Япщӏыкӏублэнэрэ лӏэщӏэгъум фэгъэхьыгъэ

Урысыеми дэгъоу тыдэлажьэу тыхэтэу моущтэу тызэхэтэу тылъыкӏуатэмэ, тиадыгэ лъэпкъ зыкъиӏэтыжьын ылъэкӏыщт. Адыгей Республикэр щыщщ Урысей Федерацэм. Минрэ щибгъурэ тӏощӏрэ тӏу гъэм Адыгей автономнэ област жиӏэу щытащ, и къалащхьэр Краснодар щыӏэу. Минрэ щибгъурэ бгъущӏрэ тӏу гъэ лъандэрэ Адыгей Республикэ хъуащ. Щэщӏрэ хы гъэм къыщыщӏэдзауэ Мыекъуапэщ къалащхьэр. Мыекъуапэ, адыгэ къэпсэлъыкӏэкӏэ Мыекъуапэ жиӏэмэ, мыӏэрысэ щыкуэд къуэ жиӏэу аращ. Къалэ дахэщ Мыекъуапэ. Езыр инкъым, цӏыху минищэрэ щэ ныкъуэрэ дэсу аращ. Фӏэщыгъэцӏэхэр адыгэбзэкӏэ, урысыбзэкӏэ жиӏэу зэгъусэу тратхэр къэрал ӏуэхущӏапӏэхэм, уэрамхэм. Миллион ныкъуэм нэмысыпэу цӏыху исщ Адыгейм. Абы щыщу мин бгъущӏыр адыгэщ. Адыгэхэр жылэ плӏыщӏрэ плӏым дэсщ. Тохъутэмыщ, Теучэжь, Щоджэн куейхэм нэхъыбэу хуозэ ахэр. Адыгейм и къэрал ныпу къищтауэ щытщ адыгэм и ныпыр. Мейкъуапэ дыдыхьауэ дауэ Мэздахэ дыхэмыплъэу къэдгъэнэн? Къалэдэсхэр зэрыгушхуэщ Мэздахэ. Зыгъэгуфӏэщ, я псэхупӏэщ. Бгыщхьэм тетщ Мэздахэ, нэр и гъунэм нэмыплъысу убгъуащ. Къэралым ихъумэ дуней ӏыхьэхэм щыщщ Мэздахэ. Мыбы къыщыкӏыр жыг ин защӏэщ, пхъэхуей, жыгей, бэрэжьей куэд мэхъу ахэр. Адыгейр мэз зэмылӏэужьыгъуэхэмкӏэ къулейщ. Республикэм и ӏыхьэ щанэр мэзкӏэ щӏэгъэнащ. Псэуалъэ къызыхащӏыкӏ жыг лӏэужьыгъуэхэр щыкуэдщ а мэзхэм. Си акъыл нахь зэриушъомбгъум тетэу, щыӏэныгъэм нахь сыпкъырыплъахьэу, итӏанэ щыӏэныгъ а ежь лъэпкъым и щыӏакӏэ нахь кууэу, нахь кууэ зэзгъэщӏэн нахь сыпкъырыплъахьыну зэхъум,

Нобэрей цӏыхумрэ къэралым щытеува псэукӏэ хабзэмрэ зэрызэхущытым, зэрызэмызэгъым и ныкъуэм деж, къызэрыгуэкӏ цӏыхур гугъу зэрихьым теухуащ Цуекъуэ Юныс, Гъущӏ дыгъужь зыфӏища и тхыгъэр. Гъучӏэ тыгъужъыр щылычыпсэу пчъагъэрэ апсахьыжьыгъэмэ хашӏыкӏыгъ.

Сэ хуиту къэбэрдеибзэр къызгурыӏуэркъым псалъэм папщӏэ, жеӏэ абы. Дызэрыщӏэну зы бзэкӏэ тыншу дызэгурыӏуэу дыхъуну сыщӏохъуэпс. Зы тхыбзэ диӏэн хуейщ абы папщӏэ, жеӏэ Юныс. Нобэ мис а Хьэлъэкъуай къащтэ, Хьэлъэкъуейри, мыдрей къуажэри къащти, абы дэс цӏыхур сыт нэхъ зыгъэпӏейтейр? Чылэмэ джы дыдэм Хьэлъэкъуае дэс цӏыфхэр гущыӏэм пае пштэмэ, джащ фэдэ къабз Гъобэкъуае пштагъэми,

Гъатхэм щегъэжьагъэу бжыхьэм нэсэкӏэ дэлажьэ. И адэ къэнэжьырэр хэт? Адыгэ цӏыхур зыхуэдэр дунейм хуэзыӏуэтэну, апхуэдэу нэхъ адыгэ хьэлыр къэзыӏуэтэфу хэт тхакӏуэхэу щыӏэр? Джащ фэдэ писательхэ тиӏэх, дан. Непэ мары Кощбэе Пщымафэ фэдэу мы адыгэ литературэмкӏэрэ. Итӏанэ кӏалэхэр хэтых,

Прозаикэу сэры зэкӏэмэ нахь кӏалэу къэнагъэр.
Нобэ бжьэдыгъу жылэу зыбгъупщӏ щыӏэжу аращ. Минрэ щибгъурэ хыщӏрэ бгъу гъэм бжьэдыгъу жылэу пщыкӏуплӏ зэрыс щӏыпӏэхэм ирагъэӏэпхъукӏри, зы къалэ цӏыкӏуу ягъэтӏысауэ щытащ. Адыгейск бжьэдыгъу къалэ зыфӏащаращ ар. Абы щхьэусыгъуэ хуэхъуар Краснодар псыхъумапӏэр а щӏыпӏэхэм деж ящӏыну къэралым унафэ зэрищӏарат. Унагъуэ минитӏым нэс ӏэпхъуащ къалэ яухуам, цӏыхуу миним щӏигъу хъууэ. Абыхэм щыщу ӏыхьэ бланэр адыгэт. Мис фолъагъу псыхъумапӏэр. Мы ӏэгъуэблагъуэхэм дежщ зи гугъу тщӏа бжьэдыгъу жылэ пщыкӏуплӏыр здисар. Тхыдэм а щӏыкӏэм тету хыхьэжащ жылэхэм я гъащӏэр. Нобэрей бжьэдыгъу жылэхэм ящыщщ фэдгъэлъэгъуа Хьэлъэкъуаем нэмыщӏ. Понэжыкъуай, Уэчэпщы, Пщыхьэлъэкъуае, Лъостэнхьэблэ, Тохъутэмыкъуай. Мурад щытщӏыжауэ мы нэтын гупым дэ адыгэ зэлъэпкъэгъухэм я тхыдэ, я къекӏуэкӏыкӏа я хъыбар фхуэтщӏыращ. Ауэ сэ къызэрысщыхъуамкӏэ, дызыхуэзахэм жаӏам тепщӏыхьу щытмэ, нобэ дэнэкӏэ щыӏэ адыгэри къапщтэу щытмэ, къафӏэӏуэхуу щыщыткъым зыщыщ лӏакъуэр, зыхыхьэ къудамэр. Ауэ дыабазэхэщ, дыжанэщ, дыкӏэмыргуейщ къыбжаӏэнущ. Щӏалэгъуалэми куэд яхэтщ абыхэм теухуауэ хъыбар къыбжезыӏэхэр. Ар гуапэщ. Зи гугъу тщӏы зэлъэпкъэгъухэм щыщу мамхэгъхэм нэхъ мащӏэу я гугъу фхуэтщӏыну къыщӏэкӏынущ мы нэтын гупыр къапщтэмэ, хъыбар мащӏэ къызэрытӏэрыхьам теухуауэ, къызэрытщӏам теухуауэ. Адыгейм зы жылэ закъуэ, Мамхэгъ жылэжьейри щыӏэу аращ,

Хьэгъундокъуэ Азэмэт лъабжьэкӏэ къэбэрдейщ, ауэ къыщалъхуари щыпсэури Адыгейм Мамхэгъ жуиӏэ жылэращ. Мы зы мамхэгъ жылэращ щыӏэр. Мамхэгъым зэхэсу дэсхэщ мамхэгъхэри, кӏэмыргуейхэри, абазэхэхэри, нэгъуэщӏ лъэпкъэгъухэри яхэту. Ащтэу мамхэгъкӏэ унэгъо дэхэкӏае дэсых мы ураму, мам центральнэ ураму рыкӏорэм.

Къо унагъо зырыз джы нахь къыдахьэу хъугъэ урысхэ унэхэр ащэфыжьы, цӏыфхэр къалэмкӏэ мэкӏожьхэшъи, хэпӏэнэкӏхэр сытхэ урысхэми адэ къафэу къарэушъи ахэм нахь ащэфэу джы къыдахьэ хъугъэ нахь ащтэу зымыстэкъэпӏу. Урыс къутыр цӏыкӏаӏо сымодем цыпэмкӏэ Фэрзэнбэкӏи тиӏытэ. Ахэри адыгабзи мэгущэх, я урысыбзи адыгэ акценткӏэ мэгущыӏэх ахэр, ахэр адыгэ уже хъужьэхэу зымыстэкъэпӏу. Даурэ фыпсэурэ, омбы удэсэра? Адэ щагум сыдэс, хапӏэм кӏур. Сдэпфӏэкӏи сыдэкӏыну сфежьэп чылэр нахь гупсэфыкӏыну. Тятэ кӏуэкӏэкӏэ пӏэу? Тятэ Хьэзтал цӏэр. Хьэзэртали? Хьэзэртал, ары. Тятэ ятэ Афэмгъут. А ятэ Ибрахьим. А ятэ Чэхъу, джа Чэхъур ар къихьажыгъагъэу.
Мыбдей мы хьэблэм хэт нэгъуэщӏ лӏакъуэцӏэ, унагъуэцӏэ хэт дэсхэ фи хьэблэм? Лӏэкъуацӏэхэра?
Унагъуэцӏэ-тӏэ.

Зэ зы пчэгъуэ зы пкъыгъуу зэкъуэтыну ар дэ дигу илъри, дэ сызыпкӏэлъэӏуи сызэрахъфелъэӏуи ди къошхэм. Адыгэ зэлъэпкъэгъухэм мамхэгъхэр нэхъ мащӏэхэм ящыщщ. Урыс офицер Новицкэм и бжыгъэхэмкӏэ къапщтэмэ, ар зытехуэр епщыкӏубгъуанэ лӏэщӏыгъуэм и куращ. Мамхэгъхэр минипщӏ, мин тӏощӏ къудей хъууэ щытауэ аращ. Щӏыпӏэкӏэ я псэупӏэхэр зыхуэзэр Хуарзэ псыр Лабэ щыхэхуэ щӏыпӏэм километрибл хуэдэкӏэ пэжыжьэу аращ. Урыс император география обществэм и Кавказ къудамэм къыдигъэкӏа тхылъым къызэрихьымкӏэ, урысыдзэхэр мамхэгъхэм минрэ щийрэ тӏощӏрэ тӏу гъэм къажьэхэуауэ щытащ икӏи къатекӏуат. Мамхэгъхэм щыщу куэдыр гъэр ящӏри, Прочный Окоп щӏыпӏэм ягъэӏэпхъуауэ щытащ. Мамхэгъхэм щыщу къэнэжахэр жылихым щитӏысыкӏыжауэ щытащ. Къуббы и къуэпсыр Щхьэгуащэ щыхэхуэм деж. Майкъуапэ пэмыжыжьэу тӏысащ Пэтыкъуейр. Иджырей Тульскэ станицэ здэщысым деж Хьэщӏэмзейр. Дащӏэхьэблэр итӏысхьауэ щытащ Куржыпсрэ Псыхужьрэ я зэхуакум хуэзэу. Нэхъ иужькӏэ мамхэгъ жылэхэм къахэхъуащ Хъуэрэлъ, Боржыкъуей, Бэджэней, Уарданей, Тэгъэнай, Хьэкӏуней, Къуижьей.

Абазэхэхэр лъэпкъ лъэщт, сыткӏи узыдэплъеинт. Мамхэгъхэр иригушхуэрт апхуэдэ зэныбжьэгъугъэм. Мамхэгъхэм пщы яӏэу щытакъым, жылэхэм старшинахэр ятетхэу арат. Ауэ къыхэтӏысхьауэ уэркъ унагъуэхэри къахэсащ, апхуэдэщ псалъэм папщӏэ Бажэкъуэхэрэ Хъурлӏыхэрэ. Апхуэдэу щыт пэтми, лъхукъуэлӏхэр уэркъхэм я лъабжьэ щӏэту щытакъым.

Етӏуанэ режиссеру зэлэжьахэм ящыщщ Адъютант его превосходительства, Неуловимые мстители фильм куэдым фӏыуэ ялъэгъуауэ щытахэр. Неуловимые мстители фильм и етӏуанэ ӏыхьэр зыгъэувар Хьэгъундыкъуэ Хьэмедщ. Хьэмед икӏи усакӏуэщ, тхакӏуэщ, усэ тхылъ зыбжанэ къыдигъэкӏащ. Етӏуанэ ӏэщӏагъэу юриспруденцием хуеджэжауэ щытащ, а лъэныкъуэмкӏи куэд хулъэкӏащ. Полковникщ.

Хьэгъундыкъуэ Хьэмед адэкӏэ къеӏуэтэж и унагъуэм къекӏуэкӏыкӏар. Лъапсэкӏэ Хьэгъундыкъуэхэ къэбэрдейщ. Хьэмед и адэ Шуэчыхъу минрэ щийрэ хыщӏрэ плӏы гъэм Адыгеймкӏэ ӏэпхъуэжри мамхэгъ жылэм дэтӏысхьауэ щытащ. Унагъуэ абы щыхъужри, бынипщӏы щигъуэтат. Ноби нычэпи тыгум имыкӏыу, тигъатхъэу, тщымыгъупшэу